ku mabanki anaonjezera misonkho mobile money transfer mazira nthochi magalimoto ogula kuchokera kunja anakweza misonkho lero dpp yangokweza vati ndi 1% aliyense akulira komatu vati payokha singabwese inflation mu nthawi ya chakwera thumba la chimanga timagula 100,000 amayendera sosisa economy devaluation 44% amapanga print ndalama zochuluka ndi kumagawira anthu fetereza amagula ku butchery katundu amasowa pa nsika chimanga chimene amabisa mapeto ake ogulitsa amakweza mitengo inflation inabweretsa mitengo yosakhazikika chakwera amasowetsa katundu forex amakabisa kunja boma limalephera kugula mankhwala azipatala petulo amasowa mitengo imakwera every day every hour that was inflation democratic progressive party yaonjezera vat ndi 1% rate yafika 17.5% maiko anzathu amene akuchita bwino pa chuma mwachitsanzo rwanda tanzania israel komanso ivory coast vat yawo ndi 18% finland denmark sweden Belgium amatithandiza pa chuma koma vati yawo ndi 25%. Mukachita cheki budget ya Malawi 40% imachokera ku madona. Ena mwa madona amenewa ndi Belgium, Denmark, Sweden, Finland. Onsewa ndi European Union amatithandiza koma vati yawo ndi 25%. Ndalama za misonkho kuchokera ku Europe zikuthandiza kumanga misewu zipatala komanso masukulu chakwera anakweza misonkho the past 5 years simenti malata chimanga and even soya pieces timagula mokwera kodi ndalama anapangira chani bridge ya lilongwe ndi misonkho ya anthu a ku japan msewu wa ku lilongwe ndi misonkho yochokera ku china malawi congress party inakweza chilichonse pa msika koma palibe chimene anapanga chimene amaloza mu zaka 5 tinamanga bridge ku lilongwe tamanga msewu wokongola ku lilongwe koma mukafufuza msewu wa ku lilongwe ndi misonkho yochokera ku china bridge ya ku lilongwe ndi misonkho yochokera ku japan Mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani m'ma filling station.
akuluakulu zaka 5 zapitazi chakwera amapereka makontrakt a boma kwa amwenye ambiri analemera ndi kutumiza forex ku maiko awo kusanjiko boma la lilongwe azungu akuba golide mothandizana ndi mwana wa chakwera tikamapita ku blantyre kuchokera ku lilongwe between nanjiri and nathenje pali malo ena otchedwa pakwali mukhote kumanzere mukapeza sanjiko trading center mukangoyenda pang'ono kuchokera pa trading imeneyi ya sanjiko mwana wa chakwera akuba golide mothandizana ndi azungu maiko anzathu zimenezi sizingachitike koma kuno timalemekeza kwambiri anthu obwera makontrakti aboma ndikunena pano akuperekedwa kwa amwenye tikulephera kutukula amalawi anzathu we have billionaires in this country simbi phiri napoleon dzombe thom mpinganjira leston muli prophet bushiri ali ndi kuthekera kochita zinthu mpinganjira mwachitsanzo anamanga chipatala ndi ndalama zake munthu woyamba kumanga chipatala cha khansa mdziko muno leston muli anali ndi kampani yopanga mankhwala they have connections abroad akhoza kuchita supply katundu wa boma koma tili bize kulemeretsa amwenye mu nthawi ya chakwera mabizinesi analowa pansi chifukwa amapereka makontrakt aboma kwa anthu obwera mupite ku russia japan ndi china boma limapereka makontrakt aboma kwa nzika ku south africa ali ndi black economic empowerment amalimbikisa ma local business kuwapasa macontract aboma same applies ku canada australia new zealand akuluakulu ngakhale ku america kuli small business administration boma limapereka macontract kwa nzika kumalawi kuno 80% ya mabizinesi aboma amapereka kwa anthu obwera anzathu amanyadira mabilionea chifukwa amalemba ntchito anthu akomweko tiyerekeze boma la kwathu kuno likamutukula bushiri napoleon dzombe leston muli komanso thom mpinganjira adzatsegula makampani ndi kulemba ntchito a malawi maforeigner akapatsidwa contract timaona zimene amachita ngakhale antchito amatenga kwawo akamaliza kugwira ntchito forex amatumiza kwawo titatenga makontrakt amenewa ndikupatsa amalawi adzapanga chitukuko kumalawi konkuno inu osadabwa kuti ku america kunachuluka mabillionaire china russia ali mabillionaire amapangidwa control ndi boma kumalawi kuno amwenye ambiri ndi olemera why akutenga ma contract a boma ndi kulemera then akutenga forex ndi kutumiza ku india kodi leston mulli thom mpinganjira napoleon dzombe prophet bushiri anthu amene wa nda amalawi adzapanga chitukuko kumalawi konkuno akuluakulu history is the best teacher